Moni ndine Jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku United Kingdom timapitapitako ku UK ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze mayi uyu dzina lake ndi Janet Fordham mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 69 Janet anapezeka kuti anali pa banja amagwira ntchito yake anali ngati housekeeper koma ngakhale anali housekeeper anali ndi ngati chuma cha mu mtundu chosiyiridwa, anali ndi nyumba ya mtengo wapatali, anali ndi zinthu zonena kuti za mu family zoti zodalirika. Koma amuna ake anamwalira nde anakhala widow. Janet anali ndi mwana wammuna woti wamkulu wokwatiranso payekha. Nde Mu 2017 Janet anali lonely kwambiri. Ali lonely anapanga decide kuti apite online akaone ngati angapeze chikondi pamenepo. Nde anayamba kuyankhula ndi bambo wina. Bamboyo amanena kuti ali mu army ndi Lieutenant mu army. Wonena kuti watsala pang'ono kupanga retire, afuna kuti akapanga retire atani akakhazikike. Nde anayamba kumacheza naye mpakana ii Janet anagwa mchikondi. Bambo uja anamuuza kuti ah ineyo ndikukwatira ndikangotuluka mu army muno ndikapanga retire i think tigule nyumba pali zinthu zambiri zoti tipange and bamboyo ananena kuti kwawo kwenikweni ndi ku ghana ngakhale anali british citizen nde janet anali osangalala kwambiri anali atatenga nthawi asanamve chikondi chomwe amachimva nthawi imeneyo Nde bambo uja anamuuza Janet kuti ah muziwa ndikupanga business, business yake ndili ndi golide, ndili ndi ma gold bars ku Ghana ndufuna kuti ndiwasunthe ndiwachotse ku Ghana kuja ndibwerese ku UK ndikamapanga retire tigule nyumba tiyambe business yogulisa golide. Janet anali excited kwambiri nde ananena kuti "Ah, koma ndalama zanga ku banki kaya zatani undithandize kunena kuti ndisunthe golide uja kuchotsa ku ghana kubweretsa ku uk janet kumva ali ah palibe vuto anthu tikufuna tipange moyo ulimodzi janet anali asanakumane naye bamboyu olo kamodzi anali munthu oti amangocheza naye online amamuuza zinthu zoti mtima wake umakondwa kwabasi zokoma Janet anamutumizira bambo uja ndalama. Anakhala akumamutumizira pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mpakana anafika pomupatsa 200,000 pounds, ndalama zonse zomwe anakhala akumupatsa. Abale ake, mwana wake anazindikira kuti china chake sichili right. Kunena kuti kodi munthu mukuti mukucheza naye, mukuti mukukwatira nayeyu ndi ndani? Nde atafotokoza kuti iyayi ndi waku Ghana ali mu army mudakumana naye ali ayi anawauza kuti akufuna kukuberani ndi anthu okuba amenewo musakhale mukumpasa ndalama iye uja nkuzazindikira kuti ah nkumuuza munthu uja kuti ah eti mwana wanga akunena kuti mukhoza kukhala anthu okuba atangotero akaunti ya munthu uja inasowa Janet osamvetsetsa pompo ndalama yake 200,000 inatani inapita mpamene abale ake aja amazindikira mwana wake kunena kuti wadyesa 200,000 nde mwana wake ndi mkazi wake anapanga ripoti ku polisi kunena kuti amayi ake apangidwa target ndi anthu okuba nde apolisi anapanga woni kunena kuti ngati apanga choncho abweranso sikuti zathayi nde anawachita woni a Janet aja kuti izizi musamalitse anthu akangodziwa kunena kuti ndinu ophweka kukuberani amangobwerabe iwo aja ayi ayi pasi zatha koma anasweka mtima kwambiri Janet kunena kuti nanga si basi chikondi chatha palibe amene akumuuza zabwino Janet anapanga decide zoti apiteso online, anabwereranso online kusaka chikondi, sipanatenge nthawi anapeza kuti patulukira bambo winanso wayamba kutani, kuyankhulana naye, kucheza pamene paja, bamboyo nayenso anali wa ku Ghana koma sanali yemwe uja ayi akuti uyuyu anali omvetsetsa, Janet anamufotokozera kuti wina anamupangapo chipongwe, iye anati, "Ya, ine sindingakupange chipongwe, ine ndikufuna banja." Koma nde amamuuza zokoma, zonona, Janet in love. In love, munthu uja amafunika ndalama. Nde mwana wake anayamba kupanga monitor kuti, Kodi amayi mukutani? Musakhale mukuchezanso ndi munthu wina? nde anayamba kumabisa kuti yayi mwakuti mwakuti ananena kuti ndikucheza ndi munthu koma sizingati zomwe zija ayi nthawi yomwe amazazindikira mwana wake uja a Janet aberedwa 150,000 munthu uja wasowa a Janet apolisi anabwera nkuzawachita visit kunena kuti you know what inuyo mukupangidwa target anthu amapasana ma details kuti pali mayi uyu ma details ake awa uyu ndi ophweka kumudyera ena amakhala munthu wake yemweyo wangosinthano account nanga siwakudziwani ndipo akudziwa zomwe mmakonda kumva anamuyankhula kutani kumpanga check kuti kapena mwina mutu mwakemu psychologically muli vuto ayi ndithu a Janet anali bwinobwino iwo amangofuna chikondi nde apolisi palibe chimene akanachita kupatula kumulangiza mwana wawo bankiso inampanga woni kuti izizi izi sipanatenge nthawi a Janet anagwaso mchikondi online ndi mamunanso winanso wa ku Ghana a Janet anagulitsa family home kufunsa kuti chomwe mugulitsira family home ndi chani iye ayi ndimafuna kupanga ma investments ndimafuna kutani kenako ayamba kukongola ndalama kenako banki inapanga freeze kunena kuti amayi awa akungotenga ndalama zikupita kuti pamene anthu amazazindikira kuti ii aperekaso ndalamaso anagwa mchikondi munthu amawauza zokoma kwa basi amati adzawakwatira koma banki sikanatha kumbloka kumblokeratu munthu anafika potenga zingongole kufika polowa mu penshoni yake kuyamba kutenga penshoni kuyamba kutenga ndalama zonena kuti in total analuza 1.3 million pounds akutumizira azibambo ku Ghana akuti chikondi nde anazisiya kunena kuti sataniso sabwerezanso atakhala analandirano message kuchoka kwa munthu wina woti samamuziwa message ikuchokera ku Ghana nzibambo wina dzina lake Kofi iyeyo kuti a Kofi ndinu ndani a Kofi nkudzifotokoza kuti aa ndine doctor ndine medical doctor koma part time ndimamthandiza m'bale wanga amagwira ntchito mu shop yochita repair mafoni nde ndi- ndimachita repair phone ndapeza ma message ena ake mu phone yoti ili ku Ghana kuno munthu anagulitsa koma ndapeza manambazi ako kunena kuti zisonyeza kuti munthu anakuberani ndalama iye adi zoona munthu anandibera ndalama ali "Ah, ineyo ndikhoza kukuthandizani kumpanga trace munthuyu chifukwa phone iyi anagulitsa kunoko tikhoza kumpeza kunena kuti atani akubwezereni ndalama a Janet tu ii mtima kusangalala kuti ndapeza munthu oti atani andithandiza kubweza ndalama munthu uja nkumapitirizabe kumpanga message Janet Janet uja kumayankha kenako ii anthu ayamba kucheza kuche ii kenako atayamba chibwezi pa foni pompaja munthu uja ali ineyo koma Janet ndifuna ndikukwatireni Janet inenso ndikufuna banja basitu chezani pamene paja ayi zabhebha mpakana anawauzanso abale ake kuti ndapeza mamuna dzina lake Kofi ndi doctor ku, ku Ghana uyuyu akuti sikuti afuna kundibera uyu afuna ndithandiza kugwira anthu amene andibera aja nde ndikupita konko akuti ndipite tikapange ukwati siokuba ayi afuna kuti ndipite konko mwana wake anayesera kupita ku polisi kuyesera kutani amayiwa apolisi inu anthu akuvulazani amayi aja iyayi uyuyu ndi munthu weniweni kuti ali willing kupita kwawo chani ndikunyamuka ndithu anagula tiketi ndikupita nde munthu wamkulu sungamutani sungamuletse Anthu, Okay poti a Kofiwo mukuti ndi munthu weniweni pitani. A Janet ananyamuka ndi ndalama iliyonse yomwe anatsala nayo anapita kutiku? Ghana. Anakumana nayedi Kofiyo. Adawapatsanso a Kofiwo ndalama zomwe anatsala nazo koma mu 2023 ndi nthawi yomwe anapita mu February 2023 kunatuluka uthenga wonena kuti Janet wamwalira. ku Ghana. Wamwalira nchani? Akuti iyayi anali mgalimoto ndi Kofi ati amapita ku kukaonekera ku family ya kwa Kofi wachita ngozi munjira nde sanavale seat belt wamwalira ndi ndani? Janet yekhayo ati apolisi anapanga investigate anapanga conclude kuti basi wamwalira pa ngozi nanga titani? A Kofiwo anapita ku court anawamanga nkuwazenga mulandu onena kuti ati dangerous driving anapangidwa fine. ndalama basi nkhani inatha maliro anabwera ku UK abale awo nanga adziti chani analuza ndalama zake zonse kupita kumeneko kukamwalira basi kubwererako zomvetsa chisoni kwambiri nde nkhaniyo yakhala ikuchitanso circulate kwambiri masiku awawa nditi wiki iyi chifukwa choti inali ku coroner's court amachitanso examine kuti chomwe chinachitika nchani Koma chomwe aona nchonena kuti munthu uyu anapanga ma decision ake yekha, palibe wina aliyense amene akanatha chifukwa banki inalowerera, apolisi, mwana wake, mpongozi wake, aliyense anayesera koma Janet anafunisisa chikondi. Imeneyo nde nkhani ya Janet Fordham ku UK. Zikomo kwambiri.